Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá.
Hello! Cén chaoi a bhfuil sibh? Tá mé go breá! Tá sceitimíní an domhain orm toisc go raibh mé á rá seo le Ella le déanaí, mothaím nach raibh mé ar eagrán le fada an lá. So, tá mé ar bís go bhfuil mé Ar eagrán libhse faoi láthair, bhí seachtain togha agam, bhí mé san ollscoil inniu agus inné agus beidh mé arís amárach ach ansin tá mé saor ar an Aoine agus seans go mbeidh mé ag dul amach ar an Aoine agus ar an Satharn, seachtain fiáin!
Whoa. Wow, gan air duit.
Yeah, tá fhios agam, mar gheall ar an saoirse nua atá againn agus gach rud, yeah. Ach sin é, uaimse, yeah, céard fútsa a Ró? Bhuel, cosúil leat féin, tá mise díreach mar a chéile. Bhí mé ar eagrán amháin ó bhí orm mo sos a ghlacadh mar bhí mé ar saoire tinnis agus tá mé chomh meirgeach, caithfidh mé a rá. Bhíodh mé ar raidió faoi thrí chuile seachtain cheana agus anois ar éigin go mbíonn mé chor ar bith. So, tá mé ag súil le seo, tá mé ag súil le bheith libh agus an tseachtain seo chuaigh mé go gym go leor, caithfidh mé a rá, mar tá mé théis em síniú suas. le gym nua agus is maith liom an ceann seo so bíonn mé ag súil le gabháil ann agus yeah seachas sin níl mé ag déanamh mórán. B'fhéidir go mbeidh mise ag gabháil amach Dé Sathairn ach ní bheidh mé ag gabháil amach Dé hAoine mar níl mé ag déanamh máistreacht. um, Céard fútsa Dúlra cén chaoi a bhfuil tusa? Tá mé go breá, tá mé an-ghnóthach ar fad leis an scoil, um, le cúrsaí ceoil mar sin um, ach, well no, deirim go bhfuil mé gnóthach le cúrsaí ceoil. Níl i mo shaol sóisialta ach mo cheol féin. Um, ach, yeah, tá réchúiseach go leor seachas ó thaobh cúrsaí oibre ach ag an am céanna ag baint an-sult as an obair so. Ní féidir liom gearán faoi sin is maith an rud é gur féidir liom sin a rá. Níl mórán daoine ar féidir leo sin a rá faoin faoin bpost atá acu. So uh, sásta ón taobh sin de, brón orm, tá sé sin an-leadránach ar fad. fós. Well tá. But um, yes, tá mé ag súil go mór le dul amach ar an Aoine le haghaidh lón ar dtús ansin beidh le feiceáil le haghaidh ina dhiaidh sin agus mo bhreithlá a bhí ann an tseachtain seo caite so agus ní raibh agus seo Tá brón orm Dúlra a haon a dó a trí lá bre
Na na. Ní me Stop. gur Ná mo níor lár stop. ar Spotify cas amhrán. Ba bhreá liom dá dtarlódh sé sin nó sin go sé. Um, but yeah, so ní raibh mé riamh i mBaile Átha Cliath, do mo bhreithlá, seo mo chéad bhreithlá agus mé i mBaile Átha Cliath. Now ar ndóigh, ní breithlá mór atá ann, ach fós bhí mé ag iarraidh rud éigin a dhéanamh. Agus Breithlá ní raibh mór mé... é gach breithlá.
Is breithlá mór. Agus Fair, go háirithe fair. tar éis dhá bhliain den phaindéim. Cén Mm. sé, cén sé, agus yeah. Beidh tú i mBleá Cliath. Agus ag Coppers, cos ní raibh mé riamh ag Coppers. Bhfuil muid ag dul go Coppers, bhfuil sé sin deimhnithe?
Um, I mean, look, tuigim nach dtaitníonn Coppers le chuile dhuine bheo, but eh, ní raibh mé riamh ann agus mar a dúirt Al, is do oíche atá. No, yeah. no, nílim ach ag magadh, ní mo oíche atá, ár oíche atá. Oh, no. No, Dúirt do sí- iad an. Dúirt sí gur fúmsa atá sé agus bhíomar in eh, bhíomar ag Café en Seine le haghaidh breithlá Al agus bhí sé iontach ar fad. Bhí sé Agus bhí mé ag gas. rá ó bé- b'fhéidir go rachaidh muid ar ais ach ag an am céanna níor mhaith liom dul ar ais go áit agus chun íomhá dó i m'intinn agus mo thnúthán like my expectations bheith ró-ard dom Yeah. ach eh, níl tnúthán ar bith agam le haghaidh Coppers seachas go mbeidh sé ca- cineál ollscoil dí

mac léinn idirnáisiúnta ann freisin, so bíonn beidh an spraoi Spice. sin. Yeah, bhí mé gal de gur fí seo le seo agus ní bhí mé Yeah, ní féidir. TikTok is like add a little spice. Um, Hey. ach yeah, tre nó tí Josie mór le like, bhí mé ag súil le Amhrán na bhFiann ag deireadh na hoíche um, Cool. sinna ach ní Ach ní tharla sé. Bhuel, is féidir linn é a chanadh. Ceapaim go dtaitneodh sé leat agus ceapaim go dteastódh cúpla shot uaimse. Teastódh go leor, teastóidh go leor. Tap, tap, tap.
Tap, tap, tap. Rocky agus aontaím le hAl is fút atá sé do oíche atá ann agus pé rud bhfuil tú ag iarraidh a dhéanamh táimse sásta é a dhéanamh chomh maith. Well like an rud ná ní duine mó ní raibh mé i mo dhuine mór dul amach, mar a déarfá eh, Béarlachas iomlán é sin, ach cos, em, s- agus muid san ollscoil, rud a chuimhníonn sibh go mór, agus nílim ag rá go bhfuil mé imithe fiáin, níl, ach Ah, fós, tá. bhí mé ag labhairt faoi Coppers ó bhog mé go Baile Átha Cliath, ní dheachaigh mé Oh. le linn, I suppose, a fhad is- a fhad is a bhí rudaí ar oscailt em, roimhe seo, agus ansin ar ndóigh, nuair

So, Wow. yeah, le cead ó sin, súis féach. Bhí mé ag ceann in Lisbon ach ní raibh mé ag ceann in Éirinn go fóill, seachas an oíche sin i gCafé Pub en Ní club é. Ní club Ah, é. yeah. Bainfidh tú an-sult as schools, tá mé lán cinnte de sin. Agus Woohoo! cé go mbím ag tabhairt amach faoi ach tuigeann sibh like, is Áth Cliathach mise, so bhí mé ann cúpla uair faoin am. Yeah. Ach mothaím nuair táim leatsa, beidh mé Beidh taithí éagsúil agam toisc go bhfuil mé ann le dearcadh éagsúil agus le daoine. Le dearcadh Shligigh.
Le dearcadh Shligigh go díreach é. No, beidh sé. Beidh sé go maith. Beidh sé go maith. Le cúnamh Dé.
Le cúnamh Dé. So, inis dom, céard a bhí á dhéanamh agaibh, céard a bhí á dhéanamh agaibh le déanaí? An raibh sibh ag éisteacht le aon rud ar leith? An raibh sibh ag féachaint ar aon rud ar leith? Tá muid Ag teacht amach as dianghlasáil ach fós, is cineál hibernation season atá ann fós, so céard atá ar siúl agaibh?
Bhuel, tá mé gafa le cúpla rud i láthair na huaire caithfidh mé a rá agus ceann amháin acu ná ceol mar a dheirim go minic ar an gclár seo, tá mé gafa le cúrsaí ceoil agus um, le dhá lá anuas déarfainn Tá mé ag éisteacht an-chuid le rapaire. Sin focal Gaeilge nua dom, ní raibh sé agam roimhe seo. Rapaire. Níor chuala mé sin cheana.
Yeah, de ghnáth like bhainfinn úsáid as rapper ach ní raibh mé ag iarraidh sin a dhéanamh so rapaire. Agus an t-ainm atá air ná Tyler the Creator agus Tá, déanann seisean cineáilín ceoil atá aibí, aibí agus teibí agus an-spéisiúil go deo i go leor bealaí éagsúla. Agus chuir seisean albam amach anuraidh darb ainm eh, Call Me If You Get Lost, agus tá sé ar fheabhas agus thuig mé go raibh sé ar fheabhas.

W I L S H I R E, agus maireann an t-amhrán beagnach deich nóiméad san iomlán, like tá sé fada, agus de ghnáth ní maith liom é sin, ach sa chás seo tá sé ar nós go bhfuil tú ag féachaint ar scannán mar go minic le rap tá scéal i gceist leis an amhrán agus Tá tú in ann cineál dul chun cinn an scéil a chloisteáil agus beagnach a fheiceáil i do cheann fad is atá sé ag rapáil so tá sé class. So tá mé gafa leis sin faoi láthair. Róisín, céard fútsa?
Ok, cúpla rud. Ok, bhí muid mar ghrúpa an-tógtha le Mike's Mic agus an chaoi go bhfuil sé ag breathnú siar ar Pretty Little Liars. So, ansin thosaigh mé ag éisteacht leis na leabhra. So, tá mé díreach tar éis críochnú an ceathrú leabhar anocht agus níl mé ag dul á mhilleadh mar tá sé chomh difriúil ón seó ach tá mé ag éisteacht leis chuile lá. Tá mé ag éisteacht leis na leabhra Pretty Little Liars agus tá sin seafóideach ach tá mé ag baint taitneamh as. yeah tá muid i ngrá le Mike's Mic sa ngrúpa seo eh tá sé iontach agus ansin dar ndóigh em tá mé an-tógtha leis an méid is atá ag tarlú le Britney Spears faoi láthair agus ar an ábhar sin tá leabhar nua ag Jamie Lynn Spears right Níl mé ag iarraidh airgead a thabhairt di, níl mé ag iarraidh na clicks a thabhairt di. So tá podchraoladh seo darb ainm Celebrity Memoir Book Club agus léann siad leabhar le daoine cáiliúla agus ansin déanann siad cur síos agus déanann siad plé agus chuile rud so d'éist mé leis sin agus tá níos mó gráin agam ar Jamie Lynn Spears anois ná bhí roimhe.
So sin deacair? Yeah, I know so sin tae. Um, d'éist mé leis sin aréir bhí sé like uair ar fhad ach is fiú agus fós anois tá mé like ok bhí an ceart ag Britney. Na daoine a dhéananns an cineál achoimre sin ar na leabhair an an mbíonn siadsan claonta nó an dhéanann siad iarracht gan a bheith claonta, like abair an bhfuil siad go hiomlán ar son Britney sa gcás seo? Bhuel dúirt siad leis ag an tús like bhí siad ag déanamh iarracht gan a bheith claonta ach Tá siad i ngrá le Britney Spears, dar ndóigh, mar atá chuile dhuine, tá sí class agus dúirt siad go raibh podchraoladh acu cheana faoi Britney so bheadh sé an-deacair acu gan a bheith claonta. Tá tú ag breathnú orm like oh ní fhaca raibh raibh sí chomh paiseanta riamh ach Tá mise agus Britney Spears ach like a rud faoi like sa leabhar seo bheadh sí ag rá like oh bhí mise chomh faoi strus ag Zoey 101 agus bhí orm dhul abhaile agus ansin bheadh sí like ní thuigim cén fáth go raibh Britney like faoi strus an t-am ar fad like ní thuigim so ní raibh sí in ann breathnú ar na rudaí a bhí ag tarlú dise agus bheith níos tuisceanaí do na rudaí a bhí ag tarlú dá deirfiúr so mm.

like tá siad théis pictiúirí a bheith acu in Interview mag agus tá siad chuile áit tá siad le feiceáil agus tá siad ag caint faoi an t-am ar fad seasta agus níl éadach orthu agus tá siad ag pógadh agus é seo uilig agus ansin Kim téann sí ar Saturday Night Live ansin le gairid agus mar chuid de cheann de na skits phóg sí Pete Davidson tá a fhios agaibh Pete Davidson ó Sweetener agus Ariana Grande agus é seo uilig agus ansin thosaigh siad ag dul amach níl a fhios agam an raibh siad ag dul amach roimhe. is cuma ach ó shoin tá Kanye craiceáilte ag déanamh ag iarraidh a bheith like maslach faoi Kim ag rá ó tá sí ag dul amach le fear agus é seo uilig agus tá sé théis a bheith ag dul amach le mná le bliain agus tá sí ag dul amach tá sí ag dul amach le lad anois Léiríonn sé sin an double standard nach léiríonn like an an difríocht na difríochtaí gabh mo leithscéal idir céard atá daoine ag súil leis ó mhná agus ó fhir tar éis caidreamh nó you know just tá sé an-éagsúil agus uh, chuala mé freisin ag seó éigin like bhí sé ag déanamh like ceolchoirm i Meiriceá glacaim leis agus d'athraigh sé focail an amhrán mm.

go bhfuil fear ag déanamh rud éigin os comhair slua nó os comhair go leor daoine like ní shuíonn sé i gceart liom in aon chor. Nó agus tá sé chomh coitianta fiú sheol mé rud agaibh inniu so tá's agaibh bhí téip ag Kim fad an lá agus bhí Kanye ag rá ó bhuel chonaic mo dhuine an fear céanna chugam a dúirt sé tá téip a'm de Kim agus thug sé dhom é agus thug Kanye go Kim agus bhí sé ag rá, Bhuel, mar sin ba cheart di a bheith go maith dhom i gcónaí. It's like, níor cheart go mbeadh cineál, níl focal níos armtha ach like transactional Yeah, yeah. relationship mar sin, like rinne tusa rud dhomsa, caithfidh tusa rud a dhéanamh dhom. Sin Um, ar nós blackmail.

Kylie, Kylie? Wow, beagnach go ndearna mé dearmad ar a hainm agus ní raibh 's ag Kanye cá raibh sé le bheith so dúirt Travis Scott leis cá mbeadh sé agus ansin scaoil Kylie isteach é ach like ndeachaigh sé ar rant mór fada agus like Ar Insta Live, rinne sé yeah. nó ar Insta agus thosaigh sé ag tabhairt amach faoi sa charr. Either ar an mbealach chuig an gcóisir nó ar an mbealach ar ais ón gcóisir Yeah. ach Ní aontaím le Travis Scott sa chás sin. Cén fáth ar sheol sé an cuireadh dó muna raibh cuireadh tugtha dó roimhe sin? Is léir nach raibh an chlann compordach leis ansin agus is léir nach raibh siad ag iarraidh go mbeadh seisean ann.
Bhuel, feicim an dá thaobh, like, tá sé ag iarraidh a bheith ag cóisir a iníon ach an rud a déarfainnse ná níor cheart go mbeadh sé seo like poiblí. mar tá tú, tá tú ag cur na rudaí seo amach agus sin amach anseo beidh North agus iad sin uilig in ann dul ar Google agus na píosaí seo uilig a fheiceáil na físeáin agus na píosaí atá scríofa sna nuachtáin agus chuile shórt agus ní bheidh sé sin cothrom dhóibh agus iad ag iarraidh a bheith ag plé lena muintir mar dhéarfainn go mbeadh siad like ó bhuel mama níor scaoil tusa daid ag mo chóisir is mar sin ní maith liom thú whereas ní bheadh clú agamsa má bhí troid ag mo chóisir 28 bliain ó shin nó rud éicint. Ní bheadh clú a'm. Ach beidh a fhios acu seo chuile rud beo agus yeah. An rud atá deacair le Kanye freisin ná like is léir go bhfuil fadhbanna meabhairshláinte aige like is léir agus tá sé ráite aige freisin. Déanann sé na rudaí seo agus like tá fhios againn cén fáth go bhfuil sé á dhéanamh. agus is dócha go bhfuil orainn a bheith níos tuisceana mar gheall air sin ach fós like tá páistí san áireamh so tá sé an-deacair orthu freisin, you know. But it's Just not ag really- ag an am céanna is gobshite é freisin. You know, is féidir is féidir leat you know, gach saghas locht a chur air ach tá sé in áit anphoiblí Mm. le páistí. Um, á gcur i mbaol uaireanta le, le stuff mar sin. Now, nílim ag rá go bhfuil sé go sonrach á gcur i mbaol, but It's just gobshitery atá ag tarlú.
Mhm. Agus tá sé brónach mar bheadh an oiread ceana agam air agus tá sa gcéill seo like fi- Yeah, yeah. agus tá sé deacair mar a deireann siad i gcónaí like tá sé deacair an ceoltóir a scaradh ón duine uaireantaí Ó cinnte, yeah.
agus um, tá sé tá sé deacair ce mar rá agus sé. deireann siad an rud sin like ó tá tú in ann fadhbanna meabhairshláinte a bheith agat agus gan a bheith i d'asal agus níor cheart go mbeadh tú ag cur an mhilleáin air sin i gcónaí. Sin a deirtear ach tá chuile cás difriúil dar ndóigh ach. Ar ndóigh.
Agus ansin rud deireanach a bhí mé gafa leis, tá leathanach Instagram ann darb ainm The Vagina Museum agus tá, bhí pictiúr ann a tharraing Leonardo da Vinci agus bhí sé go huile is go hiomlán mícheart. agus bhí mé ag cuimhniú like seo fear a bhí ag cur helicopters agus chuile shórt síos ar pháipéar agus ní raibh sé in ann corp bean a fháil i gceart cheap go sin sin an-spéisiúil ar fad yeah like bhí píosa iomlán like

Is beag rud a bhí ar fáil, ní raibh aon rud ann. Agus ceapaim go raibh sé sin seafóideach. Like, Apparently rinneadh taighde le déanaí, le fíordhéanaí. Um, tá sé ráite ag um, daoine a oibríonn in earnáil an leighis, um, a bhfuil aithne agam orthu, go bhfuil siad tar éis scéalta a chloisteáil um, cosúil sin ó, ó roinnt roinnt mhaith ban ó thaobh vacsaínithe de. Now ní rud é go bhfuil aon dochar ag baint leo ach go bhfuil athruithe. Tá tionchar.
Yeah, yeah agus yeah bhí seans go raibh tionchar ag b'fhéidir Covid nó na vacsaínithe ar ar an míostrú anna ar an míostrú. But apparently rinneadh taighde le déanaí, bhí mé ag labhairt le duine éigin faoi seo le déanaí agus tá fáth ann, mhínigh sí an fáth, ní cuimhin liom céard é an fáth. Ar mhaith léi bheith mar aoi ar an gclár lá éigin?
B'fhéidir. Baineann sé le cuid de na cells, na cillíní atá i do, i do, Ó, cén Ghaeilge atá ar womb? Ar do bhroinn? Ar do bhroinn, ar do bhroinn, rud éigin mar sin. So rinneadh taighde nua le déanaí ach is fíorbheag taighde mm. a rinneadh air ach sin rud éigin an-nua so but tá sé an-suimiúil.
Tá. Agus tá mm. chuir mise suas poll ansin le gairid ar eh, mo scéal mar chonaic mé cineál an taighde sin nó ceann acu agus bhí mé ag rá an raibh tionchar aige ar do míostrú agus like 70% dúirt siad bhí, so yeah sin díreach mo chuntas, like níl cuntas mar mhílteach agam ach like bhí an-tionchar aige ormsa like d'athraigh rudaí go huile is go hiomlán bhí mé like ok rud maith rud dona níl a fhios a'm, gach gach bean ar labhair mé leo dúirt siad go raibh athruithe tar éis tarlú dóibh chomh maith. Ach níl an tai- níl go leor taighde ann. Agus Ag- ní bheidh. Agus yeah, ní bheidh. So ceapann muid go bhfuil go leor dul chun cinn déanta againn ó thaobh like, thaighde na mban agus na himblachtaí a bhaineann le rudaí áirithe i saol na mban ach mm, níl. Yeah. Tá súil agam go dtiocfaidh feabhas ar an scéal go luath. Agus um, ansin le segue deas í, an bhfuil an cheist, a Sadúra. Céard iad na rudaí atá tusa ag cur spéis ann an tseachtain seo?
Bhuel, le déanaí, bhuel is dócha nach raibh mé ag labhairt faoi seo ar an gclár toisc gur tharla sé díreach tar éis na Nollag but ar ndóigh tuigeann gach duine gur ceoltóir traidisiúnta mé agus ceapann gach duine go bhfuil mé thar a bheith gafa leis agus tá mé ach chaill mé spéis le cúpla bliain anuas agus mé ag seinm em ó thaobh ó thaobh grá pearsanta den cheol, ar ndóigh is breá liom a bheith ag éisteacht le ceol ach bhí mé ag éisteacht leis an rud céanna an t-am ar fad nó an saghas ruda céanna an t-am ar fad em bhí mé stopaithe ag seinm seachas agus mé ag múineadh em múinim ceol lasmuigh den scoil agus ar ndóigh ar an scoil em so bhí mé tar éis mo ghrá a chailliúint cé cé cé gur bhfuil céim a'm sa cheol agus agus Mar sin de, just bhí bearna ollmhór i mo shaol agus ní raibh mé ag cur spéise sa cheol sa bhealach céanna is, you know, is a bhí á dhéanamh agam agus mé sa mheánscoil. So just d'athraigh mé m'intinn go huile is go hiomlán. Rinne mé cinneadh agus tá tá dúshlán curtha agam romham féin. Tá mé ag iarraidh tuilleadh tune a fhoghlaim, ar ndóigh, tuilleadh fonn a fhoghlaim agus an dúshlán atá mé tar éis cur romham nó romham féin ná ceann amháin ar a laghad a fhoghlaim in aghaidh na seachtaine. Now ní an-chuid iarrachta a theastaíonn chun é sin a dhéanamh ach ní ach sprioc bheag é sin ach, mar shampla, chuaigh mé abhaile an deireadh seachtaine seo caite agus d'fhoghlaim mé 5 tune le linn aon oíche amháin so dhá fhonn mhall er dhá fhonn malla d'fhoghlaim mé dhá ríl agus barn dance le linn oíche amháin now ar ndóigh teastaíonn tuilleadh cleachta ach tá mé tar éis grá iomlán aimsiú ansin agus faoiseamh iomlán aimsiú ansin arís nach raibh ann le tamall fada, fada, fada ó bhí mé i mo pháiste, déarfainn, agus tá mé, mothaím, i bhfad níos mó cosúil liom féin. Like, mothaím, mothaím gur mise mé féin arís.

agus an t-aon bhealach lena sin a dhéanamh ná filleadh ar na rudaí a raibh grá agat dóibh agus tú i do pháiste. Ceapann muid ceapann muid nach bhfuil tábhacht bainteach leis na suimeanna atá againn agus muid óg ach tá mar is iadsan na rudaí a thugann like spreagadh agus like. spiorad agus ardú meanman dúinn agus muid níos sine do you know cos tá mise tar éis filleadh ar damhsa ní ranganna fiú díreach mé féin like ar TikTok agus gach rud but like you know buaic buaicphointe mo lá atá ann nuair a dhéanaim sé é so Mhm. tá sé spéisiúil Aontaím leis sin céad faoin gcéad mar bhí mé ag plé seo beagán ar Instagram freisin ach tá mise théis a bheith ag tógáil sos ó chuile shórt agus mothaím an rud a tharla dhomsa ná go raibh mé ag cur an oiread brú orm féin an chéad céim eile a aimsiú agus leanúint ar aghaidh an t-am ar fad go ndearna mé dearmad ar taitneamh a bhaint as rudaí agus spraoi a bheith agam agus na rudaí a thaitnigh liom a dhéanamh so tuigim duit céad faoin gcéad like tá sé chomh héasca do bhealach cineál ní spreagann na rudaí thú an chaoi céanna nó tá tú dírithe ar rud éicint eile agus ansin tá cineál demotivation i gceist agus níl tú spreagtha ag aon rud, níl fuinneamh agat ag aon rud agus tá sé chomh tábhachtach go bhfuil tú ag tabhairt aire go na rudaí sin freisin in éineacht le chuile shórt eile. If I could chip a meme sin a Liam, it's like how many

ar éinne a mbíonn bua d'aon saghas acu le haghaidh aon rud, you know, más más ceol, más más peil nó nó damhsa nó nó cibé nó nó, you know, má tá má úsáideann tú do ghuth go poiblí, is bua é sin agus just an rud a sheasann amach dom le déanaí ná cén fáth nach mbeifeá á dhéanamh, like tá sé an-éasca gan gan rudaí a dhéanamh. Tá sé an-éasca a bheith ag déanamh, mar shampla domsa is cur amú ama é a bheith ar líne, do dhuine éigin eile is cuid den ghnó é, ach domsa just cur amú ama atá, ní bhainim tairbhe as in aon chor ach fiú do m'intinn amháin nó do mo phost, is maith an rud é go mbímse ag seinm ceoil, so cén fáth nach mbeinn á dhéanamh? Níl orm é a thógáil ródháiríre. Cén fáth go mbímid ró, you know, chomh buartha sin faoi thuairimí nó faoi, faoi, you know, I suppose faoi rudaí a bhaint, a bhaint amach an t-am ar fad. So an rud a sheasann amach dom agus atá tar éis, you know, dul i bhfeidhm orm le déanaí ná, you know, ba chóir dúinn ar fad ár mbuanna a úsáid, ár nguthanna a úsáid, do rogha rud a dhéanamh, cibé rud a chuireann aoibhneas ort, a chuireann gliondar ar do chroí, déan é, mar tá an saol i bhfad ró-ghearr, you know, caith am leis na daoine, leis na daoine chearta, ná caith am le daoine nach, nach gcuireann grá, you know, nach, nach, nach gcuireann grá i do shaol nó áthas i do shaol agus mothaím é sin faoi, so brón orm faoin rant mór fada seo but just an rud a sheasann amach dom ná just Déan do rogha rud a thaitníonn leat agus a dhéanann tú mar tú féin má thuigeann sibh mé. So brón orm faoin rant mór fada but sin rud a just tá tar éis seasamh amach dom le déanaí ná you know bain úsáid as as an stuff sin mar mar mar um you know kind of channel it mar mar rud éigin dearfach mar tá an saol iontach tá rudaí iontacha sa saol cé go bhfuil rudaí rudaí diúltacha ann but just aims aimsigh an an rud beag deas sin i ngach lá, más tiún é, domsa, más rud éigin ar líne é do dhuine éigin, más TikTok é, is cuma, you know, just déan rud éigin deas duit féin, cibé, you know, is cuma más beag nó más mór é. Well, agus ná bíodh náire ort faoi freisin. Sin a bhímse ag rá mar, like, Bhí ormsa sos a ghlacadh ó chuile shórt agus mhothaigh mé thar a bheith ciontach nach raibh mé ag bogadh ar aghaidh agus tá mé fós cineáilín mothú cineál ciontach as mar a déarfá tá mé tabhairt aire dhom féin tá mé déanamh cinnte go bhfuil mé féin ok ach fós mothaím ciontach faoi á bhuel níl mé ag obair an méid is bhíodh mé nó níl mé déanamh seo siúd ach tá tá mar a dúirt tú dáiríre tá an saol chomh gearr Agus freisin, ní hé fiú go bhfuil seans ann nach mbeidh tusa sean lá éicint, ach like, na daoine a thaitníonns leat, b'fhéidir nach mbeadh siad sin thart go deo, b'fhéidir go mbeadh tusa agus bheifeá ag rá, á, ba cheart dom níos mó, á, am a bheith caite agam leis an duine sin, nó ba cheart dom é seo a bheith déanta agam. Tá, tá sé chomh tábhachtach aithint, mar gur like, níl an capitalist society seo go maith dhúinn ar chor ar bith. No, níl sé.

aon rud mar sin. Agus tá tú class tú a rud like. Go raibh maith agat. Well like an rud ná is is cuma ag an bpointe seo, do you know, bíonn muid i gcónaí ag ag you know buartha faoi thuairimí dhaoine eile agus bhí bhí mé ag á rá seo ar Instagram féin le déanaí you know is dócha go gceapann mo mo chomhcheoltóirí b'fhéidir a bhíonn ag seinm níos minice ná mé nó b'fhéidir a dhéanann níos mó gigeanna nó a sheinneann níos mó seisiún nó cibé Cén fáth a bhfuil sí ag déanamh an pointe seo fiú? Bíonn sí ag seinm an t-am ar fad. Nó fiú daoine nach seineann ceol, seans go gceapann siad go mbím ag seinm an t-am ar fad. Ní thuigeann siad, go pearsanta. Nó seans go bhfuil rud éigin eile ag tarlú leo. Bímse thar a bheith féinchoinsiasach. Tá tá mé just an-sásta go bhfuil mé ag seinm arís because bhí mé ag cur an-iomarca brú orm féin do mo chur féin i gcomparáid le le daoine eile agus ag deireadh an lae is cuma. So nuair a deireann sibh go bhfuil go bhfuil mé go maith go raibh míle maith agat as sin ach ag deireadh an lae is cuma liom. Tá mé tar éis pointe a shroichint amach féin is cuma má tá mé go maith yeah. má tá mé shite is cuma. I know, níl mé go raibh go bhfuil mé Cé féin? Is é sé dul rith F an an le. Agus ná déan dearmad. Sin lína roisín just mar mar cóhéics bhíon bíon roí le thú.
Is dócha go bhfuil muid cineáilín tar éis ciorcal a dhéanamh leis an comhrá seo mar thosaíomar ag caint faoi na rudaí ar fad a bhfuil muid gafa leo agus anois tá muid ag rá le daoine, b'fhéidir an teachtaireacht gur féidir linn a fhágáil le daoine ná ná bíodh náire ort faoi na rudaí a bhfuil tú gafa leo, fiú más rud é gur clár leis na Kardashians atá ann, Pretty Little Liars, damhsa, ceol, pé rud a chuireann aoibhneas agus áthas ar do chroí, insan am deacair seo, déan sin agus ná bíodh náire ort mar gheall air.

Agus má bhíonn sibh ag éisteacht, cuir clib orainn ar do scéal Insta nó rud mar sin. Ó, is aoibhinn liom é sin. Yeah, is breá liom é.
Le bhur dtoil. Agus go dtí an choicís seo chugainn, fágfaimid sibh agus bíodh coicís deas agaibh. Slán! Slán go fóill. Slán!